aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene landani mafuna abwino kuchokera kwanu kuchikumbeni kumene anthu ake eh, hmm, timakonda kung'ung'udza koopsa nthawi yambiri imatithera tikudandaula achimwene ndipotu tikamba kudandaula ngati timaletsetseka ayitu moti otimvera amachita kumva chisoni nafe kuti koma he awa ndiye ndi odzichepetsadi amenewa bwanji ngakhale mulunguyo mapemphero athu amati akaamva amadabwaso kuti koma inu bwanji koma anthu amenewa mapemphero athu amwene amadzangokhala kudandaula kokhakokha kudzichepetsa kokhakokha ha atate ndabwera ine bwantasa wakunyasaland fulombo weniweni ineyo tombolombo ine mvimvi ineyo opanda mapiko ambuye ndabwera ndikufuna ndikuvutitseninso ambuye mukudziwa inu ine ndi mphemvu ineyo ndyera kunthiko ndilibe phindu lina lililonse pa dzikoli ndabwera ine ndipo pemphero langa nali ish zovuta achimwene zinthu zake komabe ngakhale zambiribe zikukhala zinthu zotivuta mutilole kuti tsiku lalero tivulire kachipeya basi zomwe zija za khweze amwene zotsogola kwambiri kuyenda opanda zitopotopo mu njiramu kwa zaka zonse 5 zimene basi za khweze zinayamba kugwira ntchito mdziko muno mbiri yake yakhala ili yabwino nthawi zonse yosakhumudwitsa amwene mukhoza kufufuza kwa anthu ena amene akukhala kuno akuwuzani bwino lomwe ndikudziwa kuti mukudabwa kuti kodi obwande lero mwadyera chani koma mukamba za kunyasalande ndi kusayamika Eish, basi lero kudzuka mmawa nati phee kumalingalira kuti zikuoneka kuti ife nthawi yathu yambiri imakhala yodandaula kufikira kuti sitionanso chilichonse chabwino chochitika pakati pathu ndipotu zonse zakuno kwa ife zimakhala zonyasa zokhazokha koma zikachitika kwina kwake ndiye kusangalala kumakhala kunoko achimwene simungakhulupirire kuti kunali zisankho osati ku dziko loyandikana naloto ayi ndithu lotalikirana nalo pang'ono koma zisankhozo mmene zimachitika zimakhala ngati zikuchitika kwathu konkuno amwene ena kumakanika kudya nsima kumene akuti akudikira zotsatira za chisankho cha ku kenya ndiye kunali kulalatizana mpakana kugawana magulu anthu tili ku nyasalande koma akuti ayi ife timu yathuyi ndi achina ujeni winanso ati iyayi ife koma timu yathu si timu ya madala yi timu yathu ndi ya ujeni ya wachiwiriyo mfana ndiye wowowowowowo mitu yathu pena pake ee anakunza mwamva ino zisankho kuchitika anthu okavina okhala akunyasalanda amwene akuti mumatinena kuti sitiwina lero tawina muva mbereolire olire aa kufunsa kuti chikuchitika ndi chani akuti akunyadira za ku kenya zisankho okay zovutatu zinthu zake amwene zisankho zochitika ku kenya koma kukaphulitsa makombola kukhala ku nyasalande ndisaname sindikutha kumvetsa kuti kunjaku kuchitika chiyani mwina kuchikumbeni kuno zinthu sindikutha kuzitsata ku mpingo wa chibagera nkhani ikuoneka kuti yawakomera kwambiri pamene kwa anyamata okwapatira tambala akuoneka kuti azyolika aziyolikiranji kaya sindikudziwa kuti kuchitika chani mpakana mnyamata oganiza bho zitadziwika mmene zayendera ku kenya panalibenso zotsatira dongosolo kuti ayi zikatere dziko kudzera mwa mtsogoleri wake amayenera kuti alembe kalata yowafunira zabwino ayi ndithu anayilemba kalata iyeyo mfana oganiza bho mwachangu kuti tidikirenso chiyani apa iya zabwino zonse aise wachita bwino watipula madala timu namagetsa wangayo amandiuza kuti bwande iwe imadzaonekatu nkhani yozizira koma muli uthenga mmene muja wapakaliyala akathamanga kuchita zinthu zimene oyendetsa amayenera kuti achite ndi nkhani imene ija 1 zitanthauza kuti mwina mwake wapakaliyala chifukwa nzakenso wapakaliyala kwinako ndi amene wayiphula amafuna kuonetsera kuti akuluakulu mukaona mbuzi ikuthawa msipu mudziwe kuti mu msipumo ndi kuti muli linthumbu bala la mkamwa samangira bandegi kapena mvula siileka kugwa chifukwa chimtemwende chako sichinaume 2 kapena wapatsogolo woyendetsa anakanika kuyilemba mwansanga kalata mwina kamba kuti nayenso amati akakhala amati ah kongananga mwachitikanso bwanji madala timu Chinkondwa chimene chilipo kuno achimwene pa nkhani zimenezi chikuonetsa kuti m'mitima mwa ena ake mumayenda zoti a mwaonatu ndi zotheka kupambana wachiwiri dikirani muonanso kunonso zichitika okay ayi chabwino ndimangolingalira achimwene munthune kuti kwathu kuno zikuoneka kuti tikudzichepsa kwambiri kutaya nthawi ndi kudandaula koma zinthu zina zake zoti tikhoza kugwira zilipo ndithu amipingo kudandaula zakatangale ayi wanyanya abale chitanipo ni kanthu anthu omwewo akaba ndalama pena pake kubwera nazo ku mpingoko koma ndiye sikuwalandira kwake yi kuchita kuwavinira osawafunsanso kuti kodi akulu mukuzitenga kuti pemphero ndi kumakhala loti mulungu aonjezere pomwe mukumazitengapo basi zimadzaoneka kuti katangale amene akumamveka akumakhala wawo ndi awo andale tokhaokha koma katangale ngakhale m'nyumba zathu zimene alipo kumutuma mwana ukagule buledi kukabwera akulira kuti ndalama yanditayika atathyolera mthumba mafumu kukanika kuweruza milandu akuti sindingaweruze ine pakamwa panga pali gulu pakufunika pagwe ina yake kuti payambe kulankhula msukulu zimene ana opanda kuwafumbatitsa aphunzitsi kenakake ndiye kumangomuthetha basi angalembe bwino chotani basi zithetho zokhazokha basi iya iye akudya bwino ndi makolo ake adziona ngati moyo ndiophweka adzukulu amene kukana ukakumba dzenje la manda akuti a sanatifumbatitse kenakake dala ndi a basi amwene m'midzimu achinyamata amene kuti akolozere njira iyayi mayazi madala mugwetse kaye kena kake aphwanu ife tikamwere madzi basi koma nthawi zonse kumaloza chala ena ake kuti hey katangale kwathu kuno wanyanya hey katangale koma nanga ifeyo ndiye sitikupanga kapena mwina mwake mwayi wochita katangaleyo sunapezeke nkutheka mwayi kupezeka ifenso kukayamba kuchita zachilendo nthawi ina yake ndalankhulabe ngati wodzimbuka choncho kuti kwathu kuno amwene tonsefe ndi atsizinamtole basi kusiyana kwake ndikoti mwina mwake ena amatola papakulu ena timakasawala ena ali ndi mwayi anayandikana ndi chithumba amangosolola ena amachita kuyenda ulendo kuti akasolole koma chilungamo chake ndi choti sitilikonda dziko lathu nthawi zonse timakhala kudandaula ha zinthu sizikuyenda iyayi timayembekezera kuti wina wake adzachite kubwera ndi kudzanena kuti akuluakulu zinthu kuti ziyambe kuyenda tapangani izi komanso izi amwene kuti mudziwe kuti mitu yathu ndi ya raundi yozungulira mudzapite ku lilongwe inu ah, mudzakaone inu malo okwerera mabasi ali ku lilongwe inu mudzakalowe ku tauni holo ya ku lilongwe inuyo mudzapukusa mututu kuti koma abale tikumasuta chani kwenikweni nde mudzakaone vimagalimoto vomwe tikuyendera a mitu yathu ya raundi basi amwene ndiye mudzapite ku Kabula inuyo mudzakaone misewu yoyamba kumanga asakudziwa kuti afuna kupanga chani kwenikweni kapena msewu afuna aloweyo nawo kuti kwenikweni kenaka ndikudzangoti a basi bola tayikaphula pamenepa basi kaya galimoto ziziyenda bwanji kaya aona aona pomwepo pamenepa ndi pamene mudzadziwe kuti timasuta big ghetto bako fodya wamkulu koma nthawi zonse kukhalira kudandaula zinthu sizikuyenda yayi koma nanga oziyendetsawo ali kuti kumalemba mitanda yofira ku nyumba zina za mtawuni kuti izi ayi tigwetsa izi sizikuoneka bwino mzinda sikuoneka bwino ena ndikuzungulira kuseri ukawalimbitsa mtima eni nyumba zija kuti a ng'ino akunama amenewa osadandaula sizingatheke zimenezi dzaka ndikumathadi tawuni ikadali chinyasire pamenepa vuto likhale la ndani miyala ya mtengo wapatali kwambiri anzathu nkumafukula yomweyo kupita nayo ku china kukayipanga zinthu ndikubwera nayonso komwe kuno kumadzatiuza kuti nyumba zanuzotu kuti zikongole matani miyala iyi yopangidwa kuchokera ku china miyala yathu yomwetu kumatigulitsa pa mtengo wa ng'ombe ife ayi ndithu miyalayo timang'onyulirapo zikang'a kapena kuswerapo malambe koma nthawi ina iliyonse zinthu sizikuyenda amwene basi kubwere mtsogoleri wa ku zambia atilamulire basi ife talephera basi nanga iweyo kafadala wachitapo chani basi kapemba nguu ngati bankiya chule ikali nyezinyezi kumangodzadzitsamo chakudya ndi kumangogona zinthu ndeziyenda nthawi zanji amwene ah ndisaname amwene ndakwiya nazo kwa basi basi kata ndisiyirenso pomwepa tatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse